takulandirani pa peji yathu ya tikambe za thanzi yomwe timakamba zinthu zosiyanasiyana zokhudzana ndi umoyo wanu kuza bp stroke mankhwala olera ndi matenda ena ndi ena amene timaonako mwa anthu akuluakulu lero tati tisintheko giya ndi kuonako matenda ena amene timazindikira kwambiri mwa ana ndipo matenda amene tione mtsiku la lero ndi matenda a sickle cell ndayesesa kufunafuna chichewa cha matenda amenewa koma chichewa chomwe ndinachipeza ndi cha matenda okutha magazi chomwe chili cholondola koma sichimapereka chithunzi chenicheni cha matenda amenewa. Ndi zoonadi kuti sickle cell ndi chitsanzo chimodzi cha matenda amene amatha magazi m'thupi. Koma lero tiyeni tione kuti matenda amenewa ndi chani ndipo amabwera chifukwa chani. Masabata apitawo tinaonako za mitundu ya magazi ndipo tinaona kuti mtundu umodzi wa magazi ndi magazi ofiira kapena kuti ma red blood cells amene amathandiza kutenga magazi kuchokera m'mapapo ndi kuwapititsa ku thupi lonse. Tikatenga kagazi kofiira ndi kukaika pa microscope, kapena kuti makina okuzira zinthu, timaona kuti kamaoneka ngati donasi koma yosabowola pakati. Ngati kuti donasi ija timafuna tiyibowole pakati koma sitinayiboolesese. Ndiye pakatipa pamakhala ndithu polowa koma m'mbalim'mbali mwake mumakhala ndithu motuluka. Ngati donasi yosabowoletsetsa, mwachidule. Koma m'matenda amenewa a sickle cell, anyamata amenewa ofiira saoneka chonchi, amaoneka ngati chikwakwa. Ndikhulupirira enanso amanena kuti chisenga, kapena kuti pa chizungu sickle. Chinkana matenda amenewa amatchedwa sickle cell, kutanthauza zoti ka cell kapena kuti pa Chichewa kachidutswa kofiira ka magazi kaja, m'malo mokhala ngati mmene tanenera muja kuti donasi yosaboolesesa, kamaoneka ngati chikwakwa, kamaoneka ngati sickle, chinkana timanena kuti sickle cell. disease. Nde pali vuto lanji anyamata ofiira onyamula mpweya m'malo mooneka ngati donasi kuoneka ngati zikwakwa? Akakhala ngati donasi chonchija anyamata amenewatu amakhala pachizungu timati flexible eti amakhala otakasuka ingakhale timipata ting'onoting'ono ta mthupi mwathu anyamata amenewa amatha kudutsa bwinobwino ngati mphaka ndipo amayenda bwinobwino mndandanda yawo. Pomwe anyamata amenewa akakhala ooneka ngati zikwakwa, amakhala osachedwa kuthyoka kapena kuti kuwonongeka komanso satha kuyenda bwinobwino m'misempha ya magazi ndipo chifukwa cha chimenechi amabuloka misempha ya magazi kapena kuti amaletsa magazi kudutsa bwinobwino m'misempha yawo. Ndiye tiyeni tione chifukwa chani anthu ena amakhala ndi sickle cell. Tiyeni tikumbutsane za phunziro lija tinaphunzira la mmene thupi lathu limayendera. Tinaphunzira kuti thupi lathu muli ma player kapena kuti ma cells osiyanasiyana omwe alinso ndi ntchito zosiyanasiyana. Tinaphunziranso kuti ma cell amenewa kapena kuti ma player amenewa ali ndi kochi wawo ndipo kochi ameneyi amasunga uthenga ya ndondomeko ya momwe zinthu zimayenera kuyendera mthupi chizungu chake tinanena kuti imeneyi ndi dna dna imeneyi ndi imene imasunga information yokhudza ndi momwe zinthu zanu zimapangidwira kapena kuyendera mthupi tikhozanso kumfanizira dna ngati recipe book buku lomwe limanena kaphikidwe ka zinthu zosiyanasiyana nsima timaphika chonchi chinangwa timaphika chonchi futali timaphika chonchi nde mu dna mmenemo muli ma recipe kapena muli njira za kaphikidwe ka zinthu zosiyanasiyana m'thupi mwathu recipe ina kaphikidwe kena ndi ka kaphikidwe ka hemoglobin hemoglobin ndi wofunikira kwambiri chifukwa chakuti ndi amene amapangisa kuti anyamata ofira aja azitha kunyamula mpweya hemoglobin ndi mpweya wa oxygen ndi 5 5 chonchi zimakondana kwambiri ndiyeno munyama- mu anyamata mofira muja muli hemoglobin yemwe amapangisa zoti akangokumana ndi mpweya mpweya uja uthamangire pamene uja uphatane pa anyamata ofira paja aziyenda ndiye anthu amene ali ndi sickle cell imakhala kuti dna wawo kapena kuti bukhu la kaphikidwe ka zinthu ka mthupi mwawo linalakwitsa pang'ono ndondomeko ya kaphikidwe ka hemoglobin ikhoza kunena kuti ngati keke m'malo monena kuti muyike makapu awiri a shuga iwo ija inanena kuti muyike makapu awiri a mchere panachitika ka mistake kenakake nde chifukwa cha zimenezi hemoglobin wawo sakhala wabwino ndipo anyamata awo ofira onyamula mpweya ma red blood cells amaoneka ngati chisenga tisanapitirire ndinenenso choncho mwachidule mwa anthu ambiri magazi ofira kapena kuti ma red blood cells omwe amathandiza kunyamula mpweya kuchokera kumapapo kupitisa kuthupi lathu lonse amakhala ndi chidutswa mkati mwawo otchedwa hemoglobin hemoglobin ameneyu ndi amene amathandiza kuti magazi ofiira akamadutsa m'mapapo athe kuphatana ndi mpweya uja ndi kumapita chifukwa chakuti hemoglobin ndi mpweya zimakondana koma kwa anthu amene ali ndi sickle cell ndondomeko ya mthupi mwawo yopangira hemoglobin ameneyo sinayende bwino inalakwika pena pake chifukwa cha zimenezi hemoglobin wawo amakhala olakwika, sapangika bwino. Ndeno akakhala mmagazi ofiira chonchija, magazi ofiira amaoneka ngati chikwakwa kapena kuti ma sickle cells. Tikhoza kunena chonchi, buku la ndondomeko la kapangidwe kapena kuti kaphikidwe ka zinthu zosiyanasiyana m'thupi mwathu tikhoza kulinena ngati DNA. Koma mu DNA mmenemu muli mapeji osiyanasiyana eti tikhoza kunena kuti peji 1 kaphikidwe ka nsima, peji 2 kaphikidwe ka futali, peji 3 kaphikidwe ka nyama ya mbuzi koma zimenezo zikhale zinthu zosiyanasiyana mthupi mwathu eti ndiyeno mapeji osiyanasiyana aja peji 1 munena kuti kaphikidwe ka nsima mwina mukhale kuti gene ya nsima m'malo monena kuti kaphikidwe ka futali mutu mwanu mukhale kunena kuti gene ya futali chichewa cha gene sindichidziwa mwina akadaulo akachenjede ku MUST uku akapitiriza kupanga zawozo mwina atha kuzatiuza tsiku lina

zikakumana zimasonkherana ndondomeko. Mbewu ya mayi imanena kuti ife kwathu timapanga chonchi, mbewu ya abambo imati ife kwathu timapanga chonchi. Ngati mmene timapangira m'zikhalidwe zina m'Malawi muno amapanga chinkhoswe. Pa chinkhoswe chija ankhoswe akuchimuna amatenga tambala wawo ndikuwapatsa akuchikazi, akuchikazi amatenga thazi wawo ndikuwapatsa awa. Kusinthana. Ndi zimenenso zimachitika m'thupi mwathu. Tikati tione ma gene a mthupi mwathu kapena tikati tikati tione dna timaona kuti gene ina iliyonse kapena kuti recipe ina iliyonse kapena kuti kaphaki- kaphikidwe kena kalikonse kali pa magawo awiri gawo lina kuchokera kwa mayi gawo lina kuchokera kwa bambo ndi nthawi zambiri mbewu ya bambo ndi mbewu ya mayi ikakumana nthawi zambiri zimapeza njira yogwirira ntchito limodzi koma nthawi zina pamatha kukhala kukokanakokana Akuchikazi akuti ife kwathu nsima timakandira imabwata kaye pamoto kenako timathyakula. Akuchimuna akuti iyayi ifetu kwathu sitipanga timawiritsa kaye madzi ndipo tikayamba kuthyakula basi ife zokandirazo ayi. Ndiye pakakhala kuti pali kukokanakokana pakati pa majini akuchimuna ndi majini akuchikazi kapena kuti pakakhala kusiyana pakati pa ndondomeko yakapangidwe ka zinthu mthupi mwathu pakati pa mbewu ya mamuna ndi mbewu ya mkazi, zinthu zingapo zimatha kuchitika. pena pamatha kuchitika matenda pena sipamatha kuchitika matenda ndipo pena zimatha zimatha kukhala ngati advantage kapena kuti zimatha kutichitira ife ubwino ndithu kuti pali kukokanakokana kumeneko mwana atha kukhala ndi matenda amenewa a sickle cell okutha magazi mthupi koma makolo a mwana ameneyo atha kukhala kuti alibe matenda amenewa a sickle cell. Makolo amenewa pachizungu timati ma carriers kapena kuti ongonyamula. Tanthauza zoti mthupi mwa makolo mmenemo munali ndondomeko ziwiri kuchokeranso kwa makolo wawo. Kholo lina linabweretsa ndondomeko yopangira magazi ofiira abwino ooneka ngati donasi lija ndipo kholo lina linabweretsa ndondomeko yopangira magazi ofiira okhala ngati chikwakwa. aja oyambitsa sickle cell ndi anthu amenewa ongonyamula kajini ka sickle cell kameneka amatetezedwa ku nthenda ija ya malungo nkana matenda amenewa ali otchuka kwambiri m'mayiko omwe amadu- anthu amadwala kwambiri malungo kumunsi kwa sahara desert mu africa muno kapena kuti sub-saharan africa madera ena a ku india komanso ku ma caribbean islands kwachina jamaica kumeneko ndikudziwapo ine anthu ena omwe chiyambireni chibadwireni panopa mwina ndi anthu akuluakulu sanadwaleko malungo moyo mwawo kutheka kuti anthu amenewa ali ndi ka trait kapena kuti ka jini kameneka ka sickle cell sono anthu awiri mayi ndi bambo agwirizana zopanga banja akakumana ndikupezeka zoti mthupi mwa bambo munali trait kapena kuti ka jini ka sickle cell komanso mthupi mwa amayi munalinso ndi ka trait kapena kuti ka jini ka sickle cell ndikukumana mwa ana 4 omwe angabereke mwana mmodzi atha apezeka zoti ali ndi sickle cell kapena kuti ali ndi 25% chance kuti mwana wawo wina akhoza kukhala ndi matenda amenewa a sickle cell okutha magazi mthupi mayiko ambiri anzathu anthu awiri asanapange ukwati amayamba kaye apita ku genetic counseling kapena kuti genetic testing kupatula matenda omwe aliko kwanu odziwika amathanso kutenga magazi kuunika dna yathu kapena kuti ma genes athu ndikuwaunika bwinobwino ndikudziwa zoti kaya mufuna mupange banja ndikukhala ndi ana ana amenewa atha kukhala pa chiopsezo cha matenda awa awa awa awa chifukwa choti taona kuti mu dna mwanu muli timauthenga timeneti tomwe ngakhale inu mulibe matenda amenewa ana anu akhoza kuzakhala nawo matenda amenewa Tsono nthenda ya sickle cell ndi yoopsa bwanji m'thupi mwathu? Ana amene amadwala sickle cell amatha kwambiri magazi. Mmene tinanenera kuti ma sickle cell kapena kuti magazi ofiira ooneka ngati zikwakwa amenewa amakhala osachedwa kutchoka, amakhala osachedwa kuwonongeka, zomwe zimapangitsa kuti magazi azitha m'thupi. Tinakambaponso kuti magazi akamatha m'thupi, china chomwe timaona ndi kupanga phuma kapena kuti shortness of breath. Nanga si anyamata ake ndi omwewo onyamula mpweya magazi ofiirawa ndiye ngati amenewa akutchoka akuonongeka komanso hemoglobin wawo akukanika kuphatikana ndi oxygen wathu uja ana amenewa amapanga phuma kwambiri kapena kuti amakanika kupuma amakhala ana aja kuti anzawo amatha kusewera pa holiday kuyambira mmamawa mpakana madzulo koma iwo kungosewera fly round imodzi amakhala kuti atopa ndipo alenguka ana amene amadwala sickle cell amakhalanso pa chiopsezo chokhala ndi matenda kapena kuti ma infection pafupi pafupi ng'onong'ono adwala zibayo zifuwa zimfine ndi zinzake komanso mmene tinanenera kuti anyamata amenewa chifukwa cha shepi yawo yachisenga amakanika kuyenda bwinobwino m'misempha ya magazi chifukwa cha chimenechi amabloka kapena kuti amayimika magazi aja m'misempha kuti asamathe kudutsa bwinobwino zimenezi zikachitika kuti misempha yawo ya magazi yabloka kapena kuti magazi ayima amakhala mu ululu waukulu kwambiri momwe pa chizungu timanena kuti pain crisis nfuna ndingotambasulako pang'ono za pain crisis chifukwa imeneyi ndi njira imodzi yomwe anthu ambiri amadziwira kuti ali ndi matenda amenewa a sickle cell pain crisis kapena ululu wakanthawi kamodzi waukulu kwambiri choncho umachitika kawirikawiri pakakhala kuti mm, thupi lathu lafowoka mu njira zosiyanasiyana pena imatha kukhala kuti lafowoka ndi matenda pena kukhala kuti mwana uja amasewera penanso imatha kukhala kuti ana amenewa mwina sanamwe madzi okwanira mwina mukuyenda nawo ulendo wautali koma sanamwe madzi okwanira ali dehydrated Ululu umenewu umatha kuchitika nthawi zambiri m'mafupa, pena amatha kukhala m'ma joint mmene mafupa amakumanamo, kaya pamwendo, kaya m'mikono, penanso umatha kuchitika pa mtima, pa chest. Amabwera ndi ululu waukulu kwambiri mokuti anthu ambiri amene sakudziwa akakumana ndi anthu amenewa zimaoneka ngati akukokomeza kapena kuti akunamizira. Ngati mwakumana ndi mwana woti mwina ndi koyamba, Sanayambe wakhalapo ndi ululu wambiri umenewu. Ikirani mtima pansi. Si zabwino kuti munthu uja akulira ndi ululu inunso mukhale jijirijijiri pakalapakala. Mtima wanu ukhale m'malo kapena kuti stay calm. Pamene mudikira kaya ndi galimoto kaya ndi minibus kuti mupite naye kuchipatala. Mutha kumpatsa mankhwala oletsa ululu komanso madzi okumwa kuti magazi akhale ngati ayamba kuyenda bwino. ngati kukuzizira mfunditseninsoni kuti thupi lake likhale lotentha bwino kwa anthu amene amadwala matenda amenewa ndipo ululu umenewu wachitikira kangapo amaziziwa bwino okha ndipo akapita ku chipatala ngati mulipo manesi madokotala ndi bwino kuwamvera chifukwa choti anthu amenewa amaziwa bwino lomwe thupi lawo ndi chomwe chimagwirira bwino iwowo ntchito akakhala mu ululu umenewo ndi bwino kuwapasa chisamaliro chachikulu ana amene amadwala sickle cell chifukwa chokuti amakhala pa chiopsezo cha matenda ena osiyanasiyana ndakambako kuti amatha kukhala ndi ma infection omwe ali matenda koma palinso matenda ena monga ngati depression kapena kuti matenda a nkhawa yochuluka yomwe ana amenewa amatha kukhala nawo muganize inu ndinu mwana yemwe nthawi zambiri amafuna kutuluka panja kupita kukasewera ndi anzake koma muzikanika kupanga choncho chifukwa cha matenda anu Amathanso kukhala ndi ma ulumali osiyanasiyana chifukwa cha matenda amenewa. Amatha kuyenda motsimphina kapena mwina mkono wawo umatha kukhala kuti sangathe kuwuwongola bwinobwino ndipo amakhala akusekedwa ndi azinzawo. E, uja wodwaladwala uja, e, uja woyenda mosimphina uja, e, uja woterewotere uja. Ana amenewa amathanso kukhala kuti chifukwa cha matenda awo sakula mu msinkhu mofanana ndi azinzawo. Komanso chifukwa chakuti amakhala pena akulowalowa mzipatala amatha kusalira ku sukulu choncho ndi bwino kuti tiuzane ndipo tidziwitsane za matenda amenewa komanso kwa anthu enafe si bwino kuti tikakhala kuti kudera wathu kuli kamwana komwe kamadwaladwala kamene sikasewera ndi anzawo kamangokhala kumakanena kumakanyoza kamene kaja afiti anakaloza ii kamene kaja kamangodwaladwala si bwino kutero chifukwa choti simukudziwa zoti anzanu akudutsa muzotani Kodi matenda amenewa amatha kuchira? Pakadali pano matenda amenewa alibe kuchiritsika kwake. Ngakhale maiko ena otsogola anayesa kupanga operation ina yomwe timanena kuti bone marrow transplant. Kuti bone marrow ndi chani? Koma ndi zija zimakhala mkati mwa mafupa atali atali timazisopa zija. Ende ine sindimasopa nawo. Mmene muja ndi mmene magazi amapangidwira, amayamba mmene muja, magazi amabadwira mmene muja. Nde amatha kutenga bone marrow ya uyu ndikuyika mwina kuti munthu uja ayambe kupanga magazi abwino e maiko ena ayesako kupanga njira zimenezi koma I think sizinapite patali kwambiri komabe ngakhale sumatha kuchira matenda amenewa a sickle cell ana amatha kukula ndikukwatira ndikukhalanso anthu odalirika m'madera awo amene amakhala chifukwa chokuti akusamaliridwa bwino ndinakhalapo pa ntchito yomwe abwana anga anali ndithu abambo akulu olemekezeka koma anabadwa ndi matenda amenewa a sickle cell ndipo kuwaona sungadziwe nkomwe kuti ali ndi matenda amenewa Ana amenewa amatha kukula bwino akakhala kuti amapita kuchipatala pafupipafupi kukaonedwa ndi dokotala kumene kuja amatha kuwapatsa mankhwala ena ndi ena oteteza thupi lawo kuti lisamakhale pa chiopsezo cha matenda ena. Komanso amatha kumalandira uphungu wosiyanasiyana kuchipatala kuja a momwe angakhalire. Aziphunzitsi muli pano ngati muziwa zoti mkalasi mwanu muli mwana wa sickle cell ndibwino kwathandiza ndi kwapanga support ana amenewa chifukwa choti nthawi zambiri amajomba mkalasi mukaona kuti mwana uja anakhala mwina 3 weeks sanabwere anali kuchipatala osakwiya naye ndibwino kukhala naye pansi ndikumuphunzitsa bwinobwino zomwe wapanga kaya ndikumpasa ma homework osiyanasiyana chifukwa choti ana aja amakhala kuti sikuti nzeru alibe akhoza kupanga china chilichonse chomwe mwana wina aliyense akhoza kupanga zikomo kwambiri chifukwa chomvetsera mwachidwi ndikhulupirira kuti mwatolapo zinthu ziwiri zitatu za nthenda imeneyi ya sickle cell ngati muli ndi mafunso kapena ndemanga monga mwa nthawi zonse khalani omasuka kuwayika m'makomentimu zikomo kwambiri mwakoma nonse